Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri o ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ wụ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụnụ
Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee udo nke chineke dịrị gị bụ onye ọma na-ekiri anyị nnọọ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke ụtụtụ tata ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụla anyị abịakwala ọzọ na mmemme a anyị ji na-akpọte gị n'ụra bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee anyị juru eju bara abara na nke taa ee mụ na nwanne m nwaanyị ga-akapị ya bụ okwu mana echefula na ọ bụ onye nke gị na nwanne gị na enyi gị nwoke maazị okwu francis iden ana m asị ya gazie nne biko kelee ndị igbo ndị igbo daalụ nụ ụtụtụ ọma nụ kee ka unu mere unu nọ ọfụma aha mụnwa bụ florence achụrụme success daalụ nụ
ndewo aha ya bụ success gịnwa ga-abụkwa success success bụ eh, ihe gaziri mmadụ onye ihe na-agaziri nke ọma ee Chineke kwukwara na anyị niile bụ ndị ihe na-agaziri nke ọma ya bụrụ na i kwenye na Chineke ọ ga-adịrị gị mma ngwa ka anyị gaa obere ezumike ahụ anyị ji akwacha akpịrị anyị chighata azụ anyị atọghapụrụ unu tọghe ngwugwu ahụ anyị kere ya bụ mee ka unu mata ihe anyị ji mere isiokwu si ebe ahụ wee gabazie n'ihu ma ama m na isiokwu anyị ga-amasị gị n'ụbọchị nke taa echefukwala na oge akụkọ ụwa ruo anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa ngwa ka anyị jee ya bụ ezumike chigha azụ ndewo

anyị i lego n'anya ị hụ na anyị achighatago azụ na ya bụ eh, ezumike anyị gara na nke taa kpọmkwem ihe anyị ji mere isiokwu eh, abụghị ihe ọzọ bụkwa ihe m ma na ị ma nke ọma Eh, ọ wụ ihe a na-ekwu mgbe niile mgbe niile na mm, etiti nwanne na nwanne etiti ezinụlọ etiti ụlọ ụka ndị na-abịa ụka na ihe ndị ọzọ ọ bụ ihe na-ewu ewu ee ọ bụrụ na ọ bụrụ nnọọ ụkọ ego na ụkọ mmanụ ụgbọala na ụkọ ihe niile etu imi na ọnụ dị obodo anyị ugbu a ee ọ na-abụ ruo ha na n'oge ista maọbụ oge ekeresimesi n'ụka a na-eti mkpu ihe ahụ anyị chọrọ iji mere isiokwu n'ụbọchị nketa ya bụ na na-etufughị oge unu ihe anyị ji mere isiokwu n'ụtụtụ a bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ mkpocha na nzacha ezinụlọ ee ọ bụrụ na ka a sụọ ya na bekee maka ndị nwere ike ịbụ ndị Igbo mm, my mother told me say I be Igbo ka anyị na-emekwa ka anyị gosikwa ha ịhụnanya na anyị ncha bụ ofu ihe ọ pụtara na bekee bụ family deliverance n'asụsụ bekee ahụ asụpụgo m bekee n'ụtụtụ a mkpocha na nzacha ezinụlọ bụ okwu a kpụ n'ọnụ o teelarị Afọ ole na ole gara aga, ezinụlọ ọbụla na-emebeghị mkpocha na nzacha ee ị ga-ama na ọ wụ ụbịam bụ ihe ji ha aka Mm, ọtụtụ ezinụlọ ọ bụghị ezinụlọ niile nọ n'ala Igbo kama na ọ bụ ọtụtụ imilikiti ee ehe, bụ ndị eh, enwere ike ọ bụrụ na ha emego ya ma ọ bụ enwere ike ha na-akwado ime ya enwekwara ike a na-ekwu otu a ga-esi eme ya mana tata anyị chọrọ iwepụta isiokwu a ka anyị tụlekene ihe bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ nne nwere ike ee eh, ị ma na e kwuo ezinụlọ ee eh, enweghị ihe dịka ezinụlọ ebe nwaanyị na-anọghị n'ime ya eh, nwekwana ihe dịka ezinụlọ ebe nwoke na-anọghị n'ime mana a ga-amalite ka nwaanyị tinye ọnụ n'okwu a maka na ọ ha nwa bụ onye ọ na-adị na-atụ n'ọnụ ya bụ ọ na-enye nsogbu n'obi ọ na-echu ha ụra na a ga-asị na ezinụlọ ndị mmadụ okorobịa okorobịa agbọghọbịa agbọghọbịa ife dị aṅa dị aṅa a na-eme n'ezinụlọ ọ na-echukarị ndị nne ụra ya mere m ji wee sị ka onye nne malite site n'ịkọwatara anyị ihe bụ mkpocha na nzacha ezinụlọ nne ọ dị mma maazị daalụ mm. mkpocha na nzacha ezinụlọ bụ ihe mm. ndị bekee na-akpọ eh, family liberation mm. a nwee ike kpọọ ya deliverance a nwee ike kpọọ ya family liberation ọ ya ka a na-akpọ mkpocha na nzacha ọ dị mma eh, ya bụ ebe ọ dị ka e kere mmadụ n'agbụ mm, e wee dọpụta ya hmm. n'agbụ ee eh, kama na i lezie anya na mm, ị ma na eh, obodo a bụ naijiria bụ na nke ọbụla wuwere ewu eh, e nwee ezigbo ihe hmm. nwee adịgboloja ya ee ya bụ na mm, mkpocha na nzacha kedu etu o si amalite n'ezinụlọ ka ihe na-akpa ka ihe etu o si amalite ee ka anyị bidogodo etu ahụ tupu anyị agaba n'ihe na-akpata ya mana o nwere ka o si amalite daalụ maazị otu o ji amalite bụ ị ma ndị ichie Mm, o nwecha ihe niile ndị a mechara anyị nwa amụba anyị mgbe ahụ na anyị nwa amakwaghị ihe bụ ya but o nwere mgbe anyị topụtara bụzie anyị na-efe chineke Mm. bazi na ụka na-amarịzie that o nwere ihe ndị ichie mere Mm. na-emezie anyị nwa Mm, na-emekọta anyị emekọta anyị nwa Mm. so ihe anyị ga-eme bụ anyị ga-aganụ kpọta onye ụkọchukwu Mm. ka ọ bịa ka o wepụta ndị mmadụ because o nwere mgbe e tichara aha ndị mmadụ na ọ dị na ihe a na-akpọ pot ndị bekee na-akpọ pot Na etichara anyị. etichacha wericha ya mechaa ihe a na-akpọ Ede- e dere ya ede n'akwụkwọ ka ọ bụ Ama- amakwa m otu e dere ya but ihe ihe a na-ekwu bụ Ịma aha na ndị ọ dị- mmadụ dịkwa dị- dịcha na n'ime ite. ime ite ahụ So, otu a na-eme ekpere a na-ewepụta aha ndị mmadụ Ee. na-ewepụta aha ndị ndị- aha ndị mmadụ na-apụta Ee. na-apụta o nwecha ndị ma ndị nwụcharị aha a

tụtụtụtụtụ ifeanyị tụtụtụtụ ifeanyị mgbe anyị were ya tinye n'ime ite amaghị m etu esi e, e, anyị na-akọwa otu o si amalite e, o nwere ndị a ga-asị a kere ya n'osisi kechaa ncha na osisi were ma ntu kụyacha kụrụcha kụrụcha ha ifeanyị agaghị esi ebe a pụta ọ dị mma echefula na ọ bụ agụpụ ụzọ agụpụ na ihe a na-eme n'ụtụtụ a ọ dị ka ọ bụ ihe egwuregwu mana eziokwu eziokwu ọ ọ bụghị ihe na-atọ ọchị mkpocha na nzacha ezinụlọ bụ ihe a ji mere isiokwu nwanne m nwaanyị akọwago ya na ọ wụ ebe a ka ga-asị na ihe anaghị agazi nke ọma a na-achọzi isi imi n'ala ee maka na ọ wụ ụkwụ ka eji achọ ihe danara na mmiri e wee na-eti isi n'ala na-achọ ka a mara ee, ebe a- ebe a ga-esinụ agwọ onye ukwu wara mara ebe mmiri si aba opi ụgbọgụrụ ana m ajụ ka o si amalite nwanne m nwaanyị na-asị na mgbe ụfọdụ ọ na-amalite na eh, mgbe eh, e nwere ka a sị na ekechiri mmadụ wee tikpuo ya n'ime ite mgbe ụfọdụ kechie ya tinye ya n'ime olulu mgbe ụfọdụ asị na ewere igodo kpọchie onye ahụ o nwere ndị nke ga-asị na akụdochara ya n'elu osisi maọbụ ihe da dịka jizọs ee e- e- kpo- kpodocha ha ya bụ ee etu o si amalite Mhm, onye ahụ a na-agba nịkanịka ime elu mee ala aga m Ahụ ya ihe anaghị na-aga. aga aga ee mana ele ya anya nke ọma ị sị na ọ wụ ụka N- e- e- mgbe ndị ahụ malitere tolite bido gaba ụka Mm, mana em- em- o kwere m ghọta mm, na akwụkwọ nsọ sị ọ bụrụ na a mụnwee gị ọzọ na ihe ochie agaala ihe niile awụzi ihe ọhụrụ ajụjụ m wee bụrụzie ọ bụrụ na ihe niile agbanwego na ndụ gị dịka onye chegharịrịnụ onye nyefere ndụ ya n'aka Chukwu n'aka Jizọs ee oleekwanụ ihe ekwensu ji nwe nweezi ike ịkpọdo ife anyị n'elu osisi maọbụ tinye ya n'i- n'ime ite ajụjụ ka Ịma- ajụjụ ka m jụrụ okay daalụ Ee. ma otu ọ dị ee ọ bụrụ ite ahụ ee nọkwa na yard Ee. ebupụtara ite ahụ ọ nọkwa na yard and gị nwa na-aga ebe ahụ na-alarụ ebe ahụ na-erikwa ma nri Mm. na yard ebe ahụ nọọ ebe Ee. ahụ gị na ite ahụ Nnọkọ bi na na ezinụlọ gị Ee. ọ ga na-enyego gị nsogbu so ihe ị ga-eme bụ ị ga-akpọ chukwu o Eh, ọ ya nụnụ Mm. because i bupụrụ ihe ahụ ị kpọrọ ya ọkụ Eh, ebupụrụ ya wepụ ya ya bụ na nchegharị a bụ na ọ n'egbugbere ọnụ na enwe- ị ga-eburu ihe a wụfuo ọ ọ bụrụ ị ga-akpọ ya ọkụ echere m ịkpọ na ya ịkpọ ọkụ ha na afa jizọs eh, ikpere niile gbuo n'ala ọnụ niile kwupụta na jizọs bụ eze Eh, but Ihe niile- ite ahụ ị ga-ewepụ ya na mm. ị ga-ekpocha ọ bụ ya ka a na-akpọ nzacha na ị na-azacha ihe niile na-azacha ma ihe niile dị ebe ahụ mm. ndị iche dị echa ma mmụọ ndị ademetara na ya dị mm. i kporo ya wụfuo ọ bụzie that eh, eh, ezinụlọ adịzie clean ihe ndị bekee na-akpọ ọ dịzie clean ọ dịzie ọcha do you understand so ihe niile e butere tiezie na ikpọpụcha ncha mezie ebe ahụ ọ dịzie ọcha Mm, then i fezie ọcha- chi- ọ bụrụ chineke naanị proper ọcha, eh, ne- if- na-ebupụrụ ite ahụ a na-afụ anya na ọ wụ ọcha nke ime mmụọ ma ka m- ime mmụọ ma ihe niile ọ dị mma eh, unu na-ekiri anyị unu anụlanụ ka o si na ah, atapịa bụ isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa amaghị m ajụkwa m ya ọzọ gbakọkwa wepụ mara ma ị nọ n'ime ite ka ọ bụla ọ bụ osisi ka ọ bụla ọ bụ osisi ka ka a a kere kpọtere gị ka Jizọs ka ọ bụ Kraịst. ekere gị ewere eriri kee kee kee gị eke otu ọbụla o si wee mee ee gbakọ wepụ ka anyị na-eme mmemme a mara nke ji gị aka ị gaa ahịa ị naghị ere ahịa ekpigere kpọjuo bi- biricha ego kpọjuo ngwa ahịa maka o nwere asọ- ga-atụpụrụ gị ọnụ a sị onye nwere ngwa ahịa bụ onye ndị ahịa na-achọ mana ihe niile a zuru oke ij- ijikwa elukwa na ihe eji mmadụ eme ịmara ka esi akpado ndị ahịa ịmara na etu esi eh, emefu ego na etu esi akpata ego ịmago na mmadụ agaghị erichi isi ego ya ma ọ richi uru o ritara ọ ga-ewere uru na-azụtakwa uru na-azụta uru ihe ndị a niile o doro gị anya ịgbaala abọ ya edo oge ụlọ mana ee eh, mana e nwere ka ife kasị aga hmm. gbakọkwa wepụ mara ma ekechiri gị ekechi gbakọ wepụ mara ma ị ga-eme nzacha na mkposa mana ee eh, e nwere ihe anyị na-achọ n'ike ite anyị ji ewepụta isiokwu a hmm, ka anyị na-aga n'ihu ọ dịkwa ka anyị arụtụgo ọnụ mbụ okwu a mana ka anyị gbatụkwa ya ọzọ gịnị na-ebute eji enwe mkpocha na nzacha nke ezinụlọ daalụ ihe na-ebute ya bụ o nwee ihe na-aga n'iru ma ndị mmadụ nọcha na ezinụlọ ọ dị ka otu ị nwee ụmụ nwanne ụmụ nwanne gị nọcha na ofesi enwecha ebe ha nọ hmm. ndị mmadụ ndị ọzọ na-eme ọfụma but ya nwa a na-eme ọfụma ọ bụ ihe bụ ya nwa amarọkwa na na ihe a bụ ihe na-enye ya nsogbu O- tupu ya nwa bịazie ụlọ ọ bịazie mezo- kwudozi onye ụkọchukwu onye ụkọchukwu ahụ ga-agwa ya na ihe mere mee gị nwa na-enweta ihe ị chọrọ bụ nekwe ihe mere nekwe ndị ihe iche mekwa na ebe a tinyere aha gị maybe mgbe a mụrụ gị ọfụrụ a bịa wara aha gị tie n'osisi ahụ kpọọ aha gị kpọọ aha gị aha gị nọ n'osisi ahụ ọ bụziera gị nwa amaghọzi ya na o nwe mgbe nne gị na nna gị gwara gị na ebe ahụ ka afa gị nọ ị nọrọzi ebe a na-etopụta na-etopụta na-etopụta tupu gị nwa emezie gazie akwụkwọ pụtazie ka ị nweta ọrụ ọrụ a na-aga n'iru ịnụ nwaanyị ọ na-aga n'iru ịnụ nwoke o nwe isi ihe niile na-eme ngwa ka ị gaa jụgoro ndị eh, nne gị na nna gị na ama m ihe na-eme na ndị ọzọ na-eme ọfụma mụ nwa na-emekwa ama m ihe na-eme ka m marịgoro ihe mere otu a ka maybe o- obi ya ga-echeta na mgbe a mụrụ ọfụrụ na ebe a ka a tiri aha gị na aha gị ka a kpọrọ a tinyere ya n'osisi dị otu a ị gaa ebe osisi a dị ewepụgo osisi ahụ ị maghị ebe osisi ahụ nọ rụọ onye ụkọchukwu a bụ onye ga-eme ekpere ka ọ bụzie ihe niile bịa mechizie ka ọ ọ pụtazie ka gị nwa gị nwa na-enweta ihe na afụfụ karị akarị Ee. mana ihe a ga na-eme gị na-ata afụfụ ọ bụrụ obere afụfụ ka ị ga na-ata o ya ka m na o nwee onye ga-atụpụrụ gị ọnụ ma ebe ị na-arụ ọrụ sef ọ ọ na-aga n'iru a na-enye ndị mmadụ ah, ah, ihe a na-akpọ promotion ndị mmadụ na-aga n'iru gị nwa nọkwa ofu ebe azịbụ o nwee ihe ị na-arụ so ihe a Chekwa- na-akpọta ihe cherekwa niile ee
mkpocha na nzacha eh, e nwere adịgboroja ya nwekwa ndị ọma ya ka ọ bụ ha ncha niile ọ bụ ofu o nwee nke dị mma o nwee nke dị mma Mm, mm, ihe m na-ekwu bụ Ah, adịgboroja mkpocha na nzacha ọ dị ka ọ bụ ha ncha niile bụ ndị ọma ya
ah, anyị cha bụ ah, anyị cha bụ ndị ọma ya na anyị cha bụ ndị ọma ya mm. ọ dị mma ee, gị onwe gị na-ekiri anyị ee, okwu a iti wepụtara n'ụbọchị nke taa kwesịrị ka i tinye ya ọnụ ee ndị mkpocha na nzacha ị hụla nụ ndị nke a ọ bụ ndị m- mmiri ndị o- mmiri do- doro etido na-enekwa ha ha bịara hụ ha ahụ bịara ajụjụ m jụrụ gị ị ga-asị m na ọ bụ ndị ọma ya. ha ncha niile ụdị ndị a ha wụ ndị ọma ya. lee anya lezie anya gị bụ onye ọma na-ekiri anyị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime mkpocha na nzacha ee chọọ ndị ezigbo ya mara nke bụ ndị ezigbo ya mara ndị nke bụ adịgboroja kama na o nwere ajụjụ m jụrụ gị ị na-asahụ m asị m ee na mmadụ sị na ya echegharịala akwụkwọ nsọ sị mgbe mmadụ chegharịrị tụgharịa hmm. site na mmehie hmm. nyefee ndụ ya n'aka Chukwu aka Jizọs hmm. akwụkwọ nsọ wee sị na ihe ochie agaala hmm. ihe niile bụzi ihe ọhụrụ ọ bụrụ na ihe ochie agara n'ezie kedụzie ka ekwensu ga-esi wee nwee ike ọ bụgodoro na o kechiri mmadụ tinye n'ite hmm. ma ọ bụ na mmiri ma ọ bụ n'osisi hmm. ma ọ bụ na ngwa ngwa mmadụ sị na ya ekwerugo n'ebe jizọs nọ mụ nwa na-eche na ike jizọs batara n'ime onye ahụ ga-erepịa ga-emebi ihe ndị a niile mana gịnị kpataziri na o teelarị aka ahọ ahọ ise ahọ iri mmadụ sị na o chegharịala mana a ka na-ekwukwa okwu mkpocha na nzacha na ezinụlọ dị etu a kee ihe kpatara ya ọ dị mma ị ma gị nwa ebe ị nọ ị nọ na ofesi na ndị nọ n'ụlọ ọ- ọ maybe o nwere nke, eh, nwanne gị okenye a na-akpọ uncle nọ na village but ọ nọkwa na village ya nwa na-aga na-akpọga ma- ị- anyị ma ọ na-akpọ aha gị o Ah, but ị nọ ebe a na- N'agbanyeghị na ị jiri anyị- isi n'ụlọ ụka. ị na- isi n'ụlọ ụka pụta na ị na-eme ekpere but ya nwa nọkwa na village na-akpọkwa aha gị na mmụọ ahụ ah. ọ na-agọkwa mmụọ ọ na-akpọ aha gị Na a na- mmụọ. a na-akpọ aha gị mgbe niile ọ na-akpọ aha gị na-eme akpọ but ị nọ ebe a na isi ya eh, ihe niile agachala na i mechaga ekpere na nke a na nke a so ihe ị ga-eme bụ ị ga-aga kpọpụ mmụọ ahụ ka onye a na-akpọ nwanne gị ọ- ka ọ ọ ghara ịfụzi ihe ọ ga na-akpọ aha gị ọ dị mma ya bụrụ na ugbu a ka ị malitere ige ntị ee, ana m asị na ekwentị anyị ghere oghe itinyere anyị ọnụ na isiokwu anyị wepụtara n'ụbọchị nke taa mkpocha na nzacha ee ezinụlọ ka o si metụta obibi ndụ anyị agamnihu anyị na ihe ndị ọzọ echefula na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ bụ mgbe anyị ji a- ekwupụta ọtụtụ ihe na-enyere- ga-enyere anyị aka makwa maọbụkwa nke na-enye anyị nsogbu na ndụ ọkachasị ihe anyị na-ekwu ugbu a ee ọtụtụ mgbe onye nke a kechiri onye nke a onye nke a kechiri onye nke a ee ị na-ahụ na agamnihu anaghị adị o toruola oge ịlụ nwaanyị ọ bụghị na o jighị ego ịlụ nwaanyị ma na-eleghị anya dịka o kwuru ya ọ nwere onye nọ ee n'ime obodo ebe unu si pụta ọ nwanne papa ọ nwanne mama na-asị na nwa nwanne m agaghị aga n'ihu o ruola oge ịlụ nwaanyị ọ chọghị ịlụ nwaanyị kama ya la-atụfusi ego ya la ebe ụmụ nwaanyị na-agara onwe ha nọ I- kama ọ ga-ejiri ya ehiwe ezinụlọ wee mụtawa ụmụaka towe nwee ndị ga-anọchite anya ya ma ọ- ọ bichala mana n'ihi na ekechirie ọ- ọ na- ọ na-ejighị ntị anụ bịa lụọ nwaanyị Mm. ihe ndị a niile bụ ihe na-ebute eji wee na-achọ ka e nwee mkpocha na nzacha ee ezinụlọ Mm, kedu ihe mkpo- mkpocha a na nzacha a na-ebute kedu ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ ọ na-ebute ọganiru hmm. ihe niile ga na-aga ọfụma hmm. o nwe nke anyị ga ekeresimesi o nwe hmm. ndị anyị nwa mecha otu anyị mechara ya ihe niile na-agakwa n'iru onye na-achọ ọrụ ga-enweta ọrụ onye chọkwa nwaanyị na-anụ nwaanyị mm. onye mụta onye amụtebe nwa na-amụta nwa gị nwa ga na-afụkwa ya na anya gị na Chineke mm. emechaga ihe niile na ihe niile na-agazi n'iru mana ị na-eche na eh, onye na-emehụ mkpocha na nzacha hmm. na ọ ka nọ n'agbụ
mba imecha mkpocha na nzacha nke agụgụ ya ka m na-ekwu ah. ajụjụ m ị zabeghị asị m ị na-eche hmm. na onye na-emeghị mkpocha na nzacha hmm. mana o nwere ka ihe si agarị ya hmm. ọ na-agamacha ọfụma ị na-eche na onye ahụ ka nọ n'agbụ ọ nọkwa n'agbụ because o nwere ihe ga-eme ị ma ihe a ị fụrụ a na-afụ ụzọ mmụọ ị fụrụ otu a ga-ahapụgoro gị ka ị na-eme ọ na-eme ọfụma o nwee mgbe ọ ga-eru mgbe i che mgbe i che na ihe niile dịcha mma mgbe a ka a ga-abịa kụtu gị gị nwa na-asị ya ị ma- ị ị ma na-atọ ihe na mkpocha na-eme. na nzacha dị na akwụkwọ nsọ ọ dịkwa Mm, ọ dị ya Mm, ọ nwee- ọ nwee ebe ọ dị na akwụkwọ nsọ mana a- e- ajụrụ m gị mgbe ahụ sị gị ndị adịgboroja ya ọ nọ ya ka ọ ndị niile na-eme mkpocha a bụ ndị ezigbo ya
Ee, dịka okwu- otu i kwuru nnọọ kịta ka m chetara na o nwecha ndị bụ ihe ndị bekee na-akpọ fake Mm, Ee, ọ bụrọ ezigbo ọ- ọ- onye ụkọchukwu ehe ndị a bụ ndị na-achọ ego but ị fụ ndị onye bụ onye ezigbo onye ụkọchukwu ị ga-ama kedu ka a ga-esi ma otu ị ndị ga-eji ma bụ onye ndị- ama ndị adịgboroja na ndị Ee, nke ya? ị ga-ama otu ị ga-eji ma onye a- ndị adịgboroja bụ onye ama asị nye ya ego tinye ya ego onye a ga-emecha niile- ihe niile ọ dịchara gị mma ị sị gị ka m gaa ụlọ ụka ka m gaa nye onyinye Ah. ị bịa nye onyinye Ọ ya bụ Be- ndị nke ezigbo ya ndị nke ezigbo ya but ndị ọzọ Mm, ị ga-af- m ga-asị i- i weta oge- ego dị otu a Ah. ka anyị meri gị ya ihe dị etu a i weta ihe dị otu a ka anyị meri gị ya ndị a ka ị ga-eji ma bụ ndị a bụ ezigbo ezigbo ya mana dịka o si na-adị hmm. ma ọ bụrụ na a chọọ ime mkpocha ezinụlọ hmm. eleghị anya obodo atụrụ ya bụ obodo mepere emepe hmm. ka ndị chọrọ ime mkpocha na nzacha dị ọ bụ ha bi ha chọzi ka a jee n'ụlọ ha dị na ndịda jee mee mkpocha na nzacha onye ụkọchukwu asị unu ga-eweta ego ụgbọ unu ga-eweta ego ebe m ga-arahụ hmm. unu ga-eweta ego nri hmm. ihe ndị a niile ọ dị iche na ndị nke adịgboroja ka ọ bụ ndị ahụ bụ ndị ezigbo ya ee gị nwa makwa ọzọ o nwere ike gwa gị na achọrọ m ịga ebe ahụ ka ebe m ga-alarụ ọ hmm. ga-ajụgoro gị ebe m ga-alarụ ọ dị ya ihe a ga-eri ọ dị ya gị nwa ma ihe ị ga-eme ọ sị okay ọ kpọcha aha ihe niile ị ga-emere ya ị ga-asị okay hapụ ya na m ga-emere gị ya because ya nwa kwesịrị iwere ego aka ya gaa e- e, ibe gị so gị nwa ga-achọrọ ya ego ọ ga-eji gaa chọọ ya ihe a ga ị ga-asị okay ihe unu ga-eri e- enwerọ nsogbu na mụnwa ama m ihe m ga-eme ọ dị mma ee ndị Toys Paradise ha ee amaoge anyị asịgo anyị na oge erugo mgbe a ga-erere ha ahịa ya bụ a na-aga ezumike eh, ndị Toys Paradise ọ bụrụ na anyị chigata azụ eh, anyị akọrọ unu akụkọ ụwa anyị kọchasị akụkọ ụwa anyị aga n'ihu echefula na ihe a ji mere isiokwu bụ mkpocha na nsacha ezinụlọ ya bụ family deliverance ọ na ha nwanne m nwaanyị na ha ekwu ya na-ekwu ya n'ike n'ike na-ekwenye n'ihe ọ na-ekwu ee eh, mụnwa na onwe m na-asịkwanụ na echere m na onye sị na ekwetago na Jizọs na ihe niile adịgoro ya mma mana Jizọs ji ụzọ niile na-arụ ọrụ dịka o si kwuo ka anyị gaa ezumike ahụ a ga-eji wetara gị akụkọ ụwa anyị kọcha anyị agaba n'iru mana anyị ga-ere ahịa Toys Paradise ndewo

Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee

Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee
daalụ gị bụ onye ọma na-ekiri anyị nọ na akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata na mbụ nụrụ ihe ndị ahụ mere anyị isi akụkọ ụlọikpe akụchapụla akwụkwọ sị ka a kwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa ụlọikpe kachasị akwụsịla CBN na gọọmenti etiti iwepụ ego ochie ụbọchị Febụwarị gbara mkpụrụ abalị iri bụ taa otu nọrọ onwe ya akatọọla ikpe a Suprim Kọt nyere maka ego ọhụrụ a etu atụmatụ ichi Emir nke Aba si bute okwu n'Abia steeti mụ onwe m bụ maazị okwi francis ide ugbu a nụrụzie akụkọ anyị n'uju ya ụlọikpe mkpegharị dị n'abuja akụchapụla akwụkwọ otu a kpọrọ allied peoples movement apm nke chọrọ ka ụlọikpe kwụsị peter obi iji aha labour party azọ ọkwa onyeisiala naijiria ọkaikpe monica dongban mensem bụ onyeisi n'ikpe ahụ kwuru na akwụkwọ APM gbara erijughị afọ ma ọlị nakwa o nweghị ikike ịgba ụdịrị akwụkwọ a ụlọikpe a gara n'ihu nye iwu ka APM kwụọ Obi na Labour Party puku narị naira abụọ nwa bekee kpọrọ 200,000 naira bụ ha ji were gbaa akwụkwọ a Obi so na ndị na-azọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa gụnyere Bola Tinubu nke All Progressive Congress APC na Atiku Abubakar nke Peoples Democratic Party PDP. Ọ fọrọ naanị izu ụka atọ ka ụbọchị iri abụọ na ise nke ọnwa a bụ mgbe a ga-eme ya bụ ntuliaka. ụlọikpe kachasị elu n'ala anyị agwala ụlọakụ etiti bụ cbn n'aha ịchafụ nakwa gọọmenti etiti iwepụ ego ochie nke 200 puku ya bụ narị naira abụọ narị naira ise nakwa otu puku naira kpamkpam n'ụbọchị ọnwa a ga-agba mkpụrụ ụbọchị mkpụrụ abalị iri bụ ụbọchị tata nke ọnwa a ma bugokwa ya na ụbọchị ọzọ nke a na-abịa dịka steeti atọ bụ kaduna kogi na zamfara gbara cbn na gọọmenti etiti akwụkwọ n'ụlọ ikpe kachasị elu iji kwụsị ha iwepụ ego ochie na nzụkọrịta ahịa naijiria ndị ọkaikpe asaa nke onye isi ha bụ ọkaikpe john okoro kwenyere na ofu obi ịkwụsị ụlọ akụ etiti ụlọ akụ nkịtị nakwa gọọmenti etiti iwepụ ego ochie nke a mere na ndị mmadụ ka ga na-anabata ego ochie na orure nakwa ọzụzụ ahịa ruo oge ekwubeghị mana ụlọikpe ahụ tinyere ụbọchị iri na ise nke ọnwa mbụ mgbe ha ga-ezukọkwa ọzọ nyochagharịa ya bụ ikpe ahụ otu kpọrọ onwe ha coalition of civil society organization cso n'asụ bekee akatọọla ikpe ahụ ụlọikpe kachasị na naijiria nyere banyere ego ọhụrụ ma sị na ọ ga-eme ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ego ga-abụ nke a ga-eme n'oge ntuli aka ụlọikpe nọrọ n'ụbọchị Wenezdee nye gọọmenti etiti na ụlọakụ etiti iwu ka ọ kwụsị ụbọchị ikpeazụ ha nyere mbụ mgbe ọnwa a ga-agba mkpụrụ abalị iri tata bụ ụbọchị enwere ike iji akwụkwọ ego otu puku naira narị ise na narị abụọ nke ochie were na-azụta ma na-ere ahịa na Naịjirịa onye nchịkọta otu a bụ Obed Okwukwe kwuru nke a na Abuja na Wenezdee ma sị Iwu a ga-enyere ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ikesa ego ochie n'oge ntuliaka a ga-eme. Ọ gara n'ihu kwuo na ha dị otu anabataghị iwu a ma gwa ọkaikpe ukwu Naijiria bụ Olukayode Ariwola ka ọ kachapụ ya. Anyị bụ ndị CSO anabataghị iwu maka Ọ na bụ ụzọ esi emepe ọba ego ụlọakụ ka ndị kpachiri ego kemgbe ee kpapụta ya ma were ya zụọ ọkwa ọchịchị maọbụ vootu n'oge ntuliaka ahụ. Anyị na-akpọku ọkaikpe ukwu nke Naịjirịa ka o mee ngwa ngwa kachapụ iwu maka ọdịmma ntuliaka nke Naịjirịa. Ọkaiwu gọọmenti etiti bụ Abubakar Malami agwala ụlọikpe kachasị ka ọ kachapụ akwụkwọ ahụ ndị gọvanọ steeti atọ gbara nke mere eji kwụsị iwepụta akwụkwọ ego ọhụrụ o kwuru ọkaiwu Malami sị na ụlọikpe kachasị enweghị ikike itinye ọnụ n'okwu banyere akwụkwọ a

Ari Aisen kwuru na ahụhụ dị ndị mmadụ na-ata dị egwu ma kwuokwa na ekwesịrị ka agbatịkwuo mgbe a ga-akwụsị iji ego ochie were na-azụta ahịa dịka ụkọ ego a na-aga n'ihu ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ INEC na-ahazi ntuliaka bụ Festus Okoye gwara ndị nta akụkọ Igbo na ọ gaghị emetụta ụbọchị ehiwere maka ntuliaka na Naịjirịa cheta na ọnwa nọvemba afọ puku abụọ na iri abụọ na abụọ ụlọakụ etiti bụ central bank gbanwere akwụkwọ ego otu puku naira narị naira ise nakwa narị naira abụọ iji belata ọnụ ahịa mkpachi ego nakwa nke adịgboroja atụmatụ ndị ugwu bi n'Aba Ichi nwanne ha Emir nke Aba ebutela okwu dịka ndị okenye Igbo na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu gbarụrụ ihu sị na ọ bụ atụmatụ iso ụzọ azụ wee bute ma manye okpukperechi ụka alakụba n'ọwụwa anyanwụ Naijiria. Nke a bụ dịka akụkọ fesara na ndị ugwu bi n'Aba Abia steeti chọrọ ichi otu o nwanne ha kpọrọ Sarki Shehu Bello Emir nke Aba n'ụtụtụ Wenezde abalị itoolu nke ọnwa Febụwarị a nke afọ abụọ afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ gọọmenti Abia steeti gbajọrọ ya bụ atụmatụ ma nye iwu ka a kagbuo atụmatụ a kpamkpam gọọmenti gara n'ihu nye ndị ọrụ nchekwa iwu ka ha na-eme ka ihe a ghara ịbịa na mmezu n'ozi mgbasa ozi nke odeakwụkwọ gọọmenti abia steeti bụ chris ezem binyere aka gọọmenti steeti ahụ kwuru na ndị na-akwado ya bụ echichi a nke a anataghị ikike ọbụla n'aka gọọmenti abia steeti gọọmenti na-adọ ndị niile tinyere aka na ihe nke a megidere iwu kwụsị ya emeghị etu a ha kwuru na ha nwere ike iji ikike bagide ha otu okenye igbo ma bụrụkwa onye bụbu onye isi ọhaneze abia steeti bụ justice ajụziegwu ekwuola na ọ dabaghị ma bụrụ ihe agaghị anabata ma ọlị okenye igbo ọzọ bụkwa ọkammụta political science na-akụzibu na mahadum university of nigeria nsụka bụ Ọkammụta Obasi Igwe kwuru na atụmatụ ahụ bụ iji bute ọgbaghara na tigbuo zọgbue nwere ike ịghasa ohere ndị ọwụwa anyanwụ isonye na ntuliaka nke afọ abụọ afọ puku abụọ na iri abụọ na atọ igwe boro ebubo na ọ bụ ụdị atụmatụ iweta emir na Makurdi emir nke Ọtụrụkpo na emir Igala so n'ihe butere ọgụ n'afọ 1966 dịka o kwuru na ndị Fulani ji ọchịchị iwe na ọbara chọọ inweta okpukperechi Islam n'ike onye isi ụlọ ụka alakụba Aba Central Mosque bụ Idris Bashir gwara ndị nta akụkọ Igbo na ọ bụghị eziokwu na ha chọrọ inwe emir nke Aba etu a ka anyị siri were chịkọta ma wetara gị ya bụ akụkọ n'ụtụtụ a ma tupu anyị emechie ọnụ gere ihe ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ ụlọikpe akụchapụla akwụkwọ sị ka a kwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ụlọikpe kachasị akwụsịla CBN na gọọmenti etiti iwepụ ego ochie n'ụbọchị Febụwarị bụ tata otu nọọrọ onwe ha akatụọla ikpe Supreme Court nyere maka ego ọhụrụ Supreme Court enweghị ikike itinye ọnụ n'okwu mgbanwe ego ọhụrụ dịka Malami siri were kwuo etu atụmatụ ichi emir nke Aba si bute okwu n'Abia steeti daalụ gị bụ onye ọma kiriri anyị ka anyị chiga azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ mana aka m bụkwa nwanne gị onye nke gị na enyi gị bụ onye tụgharịrị ma wetara gị ya bụ akụkọ ụwa maazị Okwi Francis Idei daalụ

Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee

ọ dị mma ndị Igbo daalụnụ anyị echitala azụ na mmemme a kpọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị wepụta maazị na akụkọ ụwa na nkeke ọ gara maazị nnọọ na akụkọ ụwa nne daalụ ọ dị mma enugono ka anyị si wee tụ taa ụkwa ma jaa ya eze enugo ka anyị si kọwapụtachasịa akụkọ dịka o si ada n'ụbọchị nke taa mana ama m na o nwere nke ga-amasị gị ga-achọnye ka i tinye otu uche gị maọbụ tinye ọnụ n'ime
ọ dị mma nke na-amasị m na na akụkọ ụwa a bụ nke Peter Obi ahụ a na-aga ka gbaa akwụkwọ na afụfụ niile nwa mmadụ tachara gacha ihe niile ka abịa ka awepụta ya ka awepụzi ya n'ihe ọ Ah, ka ọ- ka ọ ghara isi ọ ghara n'ihe a ighezi na-eme. ya na ama na o nwere ebe nwoke a na-aga e nwere ebe chukwu dị ọ nwere dị ebe aga. chukwu chọrọ ka ọ dị ya Obi na-achọ ka aga. awepụ ya ebe a. Eh. chineke ama kwe ọ dị mma ụnụ anụgonụ ka o si kwuo ya na ọ bụ nke kụrụ ya n'igwe nke gbara ya eh, kai n'obi ee ihe gbasara ụlọikpe kụchapụrụ ndị wegara ikpe ka ya kwụsị Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala ee ka anyị gaa n'ihu ee echefula na ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere igwe okwu gị maọbụ igwe onyonyo gị ee ọ bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị nọ ebe a na-ekwu maka ya anyị sị na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ee aka aja aja butere mmanụ mmanụ ee afọ ekwere ụkwụ zuru ike ee, a na-adọga ụwa bụ ndọlị ndọlị ee eziokwu na agbaka m mbọ bụ ego nri mana ụba si na chi mana ihe ndị a niile abụ ihe ga-eme ka ị gaa chịkọlata ụkwụ na aka sị ee a sị na agbaka m mbọ bụ ego nri ya ụba si na chi ka m nọrọnụ ka m ihe ọbụla ihe ọbụla bịaranụ ọ bụgodu ijiji dabara gị n'ọnụ iloo ya ee maka na a sị na ihe ọbụla bilie gaa gbaba mbọ gị bụ onye ngwụrọ ee kwụsị eh, biko bo- eh, eh, eh, binyenu m eh, binyenu m ya babiala ị na-arịọ binyenu m ego binyenu m ego eh, binyenu m eh, ego transport bilie gaa rụwa ọrụ ee mana o nwekwara ike ọ bụrụ na ọ- ihe anyị na-akọwata tata ee, isiokwu anyị bụ mkpocha na nzacha nke ezinụlọ anyị na-ekwugasị na o nwere ike ọ bụrụ ihe ihe na-enwekwa mmadụ obi ya na-adajụ ee obi ya na-ala m- ada ada mba na ịgba mbọ nwekwara ike ịbụ na o nwere ka ebe mmiri si na-aba O nwere ebe aka- opi ụgbọgụrụ ya bụ na o kwesịrị ka onye ahụ chebe ya echiche ma ọ ga-aga ee, ha gaa nyobe- nyoba anya mara ebe mmiri si abanye na Ọgbọ. opi ụgbọgụrụ Em, dịka i- i- okwu anyị na-aga n'ihu tupu asị anyị na anyị nwere nkeji ole na ole ee, ee, iji were pụọ kedu mmetụta ee, o nwere ọghọm dị na ee, mkpocha na nzacha nke ezinụlọ Mm, ọghọm dị ya bụ ọ dị ka ihe a m gwara gị na- na ọghọm dị ya bụ ọ bụrụ ihe a na ikpochaghị ya ọfụma Mm. ọ ga-enye nsogbu Mm, maka dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ sị na ọ bụrụ na ịchụpụ otu mmụọ ọjọọ mm, ọ bụrụ na ịchụpụ otu mmụọ ọjọọ Mm, mesizia mm, dachigha azụ Ndacha azụ. n'okwukwe isoro chineke jizọs na-aga n'ihu Ọ ga-enye Eh? nsogbu. mgbe mmụọ ahụ ga-echighata azụ akwụkwọ nsọ mere ka amata na ọ ga-akpọrọ mmadụ a- nye- mmụọ asaa Mm. dị ike Mm. karịa Bịa- ya onwe bịa ya gị gwogwo. bịazie mm, ya bụ na ana m eche na ọghọm dị na ya ka m nye aka kwupụta ya Mm. bụ na ee unu mechere mkpocha na nzacha Mm. nke ezinụlọ onye ọ- mmadụ esizie otu onye maọbụ mmadụ naabọ maọbụ unu ncha niile adaghachikwa azụ maka ekwensu ga-abịa ọgụ ọ ga-abịa ọ ya nwa bụ onye na-ezipụta ndị mmụọ ọjọọ ahụ Ee, dibịa na-agwọ nsị nke na-egbu mmadụ ma ọ na- na-ejichi akara aka mmadụ ọ bụ ekwensu nyere ya ike Ọ ya. gị bịazie napụ ya ike ahụ mechezi kama ị ga-esoro jizọs dododo o nwere ndị sị, eso m jizọs dododo ị bịa laghachite ịlaghachiwa azụ laghachiwa azụ na- na-ebuzi ma ewu Ee. ma efi na-enyekwa ya ahụ ee ọ ga-apịa ihe ọ ga-apịa gị Ee, ga-eje ị kịta gaghị afụ ụzọ ya bụ na ọghọm dị na ya bụ ịgawa n'iru o nwere ndị tikiri egwu sị anyị gaba n'iru onye alana azụ ị gaba n'ihu i meela mkpocha na nzacha na ezinụlọ be unu gịnị meziri i ji etinye aka n'ihe ọjọọ ọ bụrụ na ị sị na i so jizọs wepụ aka n'ihe ọjọọ wepụ aha na- wepụ aka n'okwu ọjọọ echelere mmadụ echiche ọjọọ ọkwa ị ma ee na a kụrụ gị nsị hmm. maọbụ na e nwere ebe e kechiri gị ọ na-arụrụ ndị ahụ ọrụ hmm. bụ na aka gị adịghị ọcha a naghị akụ onye aka dị ọcha nsị hmm, unless maọbụ belụsọ maọbụ na ebe ahụ ka Chineke si
uwe alaba belụsọ maọbụ ya ma ọ bụrụ ma ọ bụghị etu ahụ ị mara na ọ wụ eh, mmiri a na-awụ n'okwute eh, mana aka m sokwa ọ gbaka gbagwojukwara m anya nne

gị onwe gị dịka mmadụ ga-emenwu mkpocha na nzacha na akpọghọ onye ọzọ Em, ihe mere bụ gị nwa ama emegbu ya bụ o nwee ok- oke ike chineke na-enye mmadụ Mm. a ji eme ya Mm, o nwere ike inye gị ya o nwere ike inye gị ya but o nwee ihe a na-akpọ nsoro mm, a ji eme ya mm. otu ị fụrụ ndị ụkọchukwu na-eme o nwere nsoro a na-eso Mm. efu eme ya gị nwa ahụ ekwesị ime ihe a na-akpọ ibu ọnụ fast Mm, like mm, ekpere ekpere ebumọnụ na ekpere ebumọnụ na ofu ọnwa a, Mm, ofu ọnwa ka ị ga-emegoro ihe ahụ mm, but ọ bụ gị nwa ama megbu ya mm. mgbe ndị ụkọchukwu ga-emego mechagoro ihe Maka na ahụ ọrụ ha ọ arụ ha, ama ama ihe a ga-eme ọ ya m ji agwa gị ihe a nwee nsoro nsoro ọ bụrụ ịga- ihe ị ga-eje apụta gaa buru mmụọ ahụ wụfuo mmụọ ahụ ga-eburu gị gị nwa gaa wụfuo ọkwa otu ị na-awụfu ya ya nwa na-awụfu gị nwa ee mana ọ bụ na ị nwere ike jizọs ọ bụ nwee ike jizọs Ee. mara nsoro a ji eme ya Ee. o nweghị ihe ọ ga-eme gị na otu ị na-awụfu ya nke a pụgo ọ dị mma ee ka anyị kwụsịnata ebe ahụ mana mụnwa ji aka dịka m na-adị na-ekwu eji m aka na ihe niile a kọrọ n'ụbọchị nke taa na ee o nwere ihe i we i wepụrụ ihe ị nwetara n'ime ya jiri ihe ahụ jisie ya ike ee ikpochapụ ajọ mmụọ na mkpocha na nzacha nke ezinụlọ ọ dị mkpa hie nne kama na mụ onwe m kwesikwara ike na i nwee okwukwe n'ime jizọs ị ga-emenwu ya maka na akwụkwọ nsọ sị na ọ bụgodo na okwukwe gị dị ka pere mpe dị ka mkpụrụ mkpụrụ ee mkpụrụ ihe na mustard eh, mustard as little as mustard seed dịka akwụkwọ nsọ si kwuo ya n'asụ bekee na ọ bụrụ na okwukwe gị pere mpe dịka n- n- n- mkpụrụ mustard osisi ahụ. eh, mkpụrụ osisi ahụ na ị ga-asị nwu- ugwu nọ ya daa daba na ndagwurugwu ị ga-emenwu ya ya bụ tupu i jee chọwa eh, onye ga-enye aka kpochapụrụ gị nke ezinụlọ malitegodu site na idebe onwe gị ọcha usoro ahụ ndị ụkọchukwu ji eme ya sorogodo usoro ahụ ọ sị gị buo ọnụ abalị iri atọ i buo ya ọ sị gị chụọ àjà ihe dị etu a chụọ ya ihe ọbụla mbụ ndị bụ ndị ọma ya ọ bụkwa ndị adịgboroja ahụ maka ndị adịgboroja ga-asị gị weta ego weta ego weta ego i weta ego a sị gị na o zube a sị gị gote nke a mezie nke a mana ndị ezigbo ya ga-agwa gị dịka mmụọ nsọ mụ- mmụọ nke gị ga-ekwetakwa na ihe ha na-agwa gị bụ eziokwu Eziokwu. ma ọ bụrụ na ị nwere inwe mmụọ chineke ọ dị mma ka anyị kwụsị ebe a n'ihi na ebe a ka ọkụ nyụrụ ebe a ka a ga-awụsa ọwara na aha ndị niile kpara anyị aka n'igwe nakwa na aha nwanne m nwaanyị bụ Florence Achidome Success daalụnụ mụ onwe m bụ maazị okwudilichukwu francis idenyi ee m ma-achọtakwa afa dịka nwanne m nwaanyị chọtara nke ya ọ sị Success mụ onwe m ga-abụkwa Favor. daalụ nụ. Ka ọ dị ụbọchị Mọnde mgbe anyị na unu ga-ezute ọzọ. Ndewo.